igbo mma mmanụ igbo bụ igbo ekenekwanụ m hmm? ụbọchị ọma ka tata mara anyị mma um, ọ ka bụkwa nwaada ụnụ nwaanyị bụ mgbankwọ chidimma ofoegbu ijele onye gboo um, nke tata bụ ka esi esi ogede maka na mụ na-agwaburu unu n'oge mbụ gara aga na aga m akụziri unu ụdị dị iche iche esi esi ogede nke ndị oyibo na-akpọ plantain nke achaghị acha e nwere ndị sụ ọ na-enye iron ee, anyị ahụ na ọ na-enye ike nụ mhm. anyị amaha bekee anyị anaji ha akwụkwọ mụ wee sụ nke ta dị n'ụwa eje m emego eje m akụziri unu esi esi porridge maka akụziena m onye esi eri ya with ncha agbara agba onye esi eji ncha agbara agba were eri planten kụzie onye o si ji awụ ịchọkwa ịgwọ ya agwọ akụzikwuona m nke ihe nke ta dị n'ụwụrụ na gụnụ na eje m akụzi ya na esi eri ya na porridge aga m egosizi unu akụrụngwa ndị igbo ndị mgbe ochie nne nna anyị ha ji esi ya ọ wụkwaha nke a na-akpọ maggi ka a sụ ọ gụnụ ụmụ ibe na na-adị na sachet asụ ha esi ibe na ivute asụ ha esi ibe nke ọzọ ivute ị na-agwụkọ ịkọ n'ọnụ ojeghị eme afọ naabụ ojeghị ekwu izu ojeghị ekwu ọnwa ibe nwa ya nwa mmadụ ma m gosi unu ibe ọ ji awụ i jiri sichaa ibe o duo ha ahụ i je kuru mmiri na-agba n'okwute ṅụọ Hmm. ahụ isi ike asara ọkụ na ndụ ha ngwanụ ka anyị gara nụ. ka m gosi unu ibe eji esi ya nwawa ihe ama aga m ebido na ogede ya bụ nke ndị bekee kpọrọ gịnị plantain nke na-ewe ehe ewu ogede aka ọtụchana m ihe onye m si ji eji ya eme porridge ọ ya wụ ibe gị onye ọ sọrọ ha ọ wụkwaghị iwu na eji aka ọtụ onye na-esi ka ọtụ nke m ibe ime ya onye o si ji adụ ha nwa ọsọ ha na ọkpụrụkpụrụkpụrụkpụ ya ịgụta ya ọtụ ka azụ nwa ngara si onye ha mee ya hmm? anaghị m achọ nke na ọ na-awa abịa asụ ụnụ onye ha esi mee iwu iji aka ọtụ ya onye mba onye o si ji ekwe ha oriri isi onye ha ka ọtụ ya onye ka m si aka ọtụ nke m aka ọtụcha na m ya ebebicha na m ya nwa wụ ogede ọ ya wụ ibe a nke na iwe wụrụ azụ mangala ọ ka o si sọ onye na ibe o ji sọ ha were sie ya ọkwa ha nke ọ na-awa esicha asụ ha onye na-esi mee ya iwu ka o wee tọọ ụtọ mba iwe ma ugwu wee ngwongwo m ji wee sie wee sie mana ọ sọ ha anụ i were sie porridge gọ ọ sọ ha azụ azụ fridge i were sie porridge gị nke na iwe azụ mangala ka m chọrọ iji sie ya taa dịnụ n'ihi azụ mangala ya ka m ji ji esi ya o meghị ibe chemical dụkana nke na-ewere yabasị o meghị onye amaghị ibe bụ yabasị ibe m ji bie ya okpokpo onye na-ewe aka m ji eme ya gọnụ eji m akwọ ya akwọ suo ya esuo osude esu ma akwọ ya akwọ esuo m ya esuo ya ka m ji wee bie ya okpokpo onene Mhm. nke na-ewuru fere ya amaghị m ibe ndị be unu na-akpọ ya mana ndị be anyị na-akpọ ya onye ndị bekee na-akpọ ya crayfish ọ ya wu ibe na-ewefụta ụtọ nri ọ wụhụ ibe dị na waterproof ibe ndị ọcha mere sị ibe na-ewefụta ndị ibe eji mee ya ajụjụ na ibe eji mee ibe na eji ekwudu nke na-ewu crayfish o meghị onye amaghị ya ọ na mmiri ka o si i were sichaa ibe ọ na-atụ na-atụgharị kpọọ n'ihi ibe na-enye ibe ụtọ ndị nne nna ochie anyị ji esi ibe onye ibe na onwe nwa gị ahụrụ anya ndị nwa gị ka ibe ne n'ihi ya ibe na iwu ogiri okpei ọ sọ ha ogiri igbo ọ sọ ha nke okpei ha niile na-emechi ibe atọọ ụtọ n'ihi nke na-ewe okpei ka m ji ji esi ya taa dị hmm. nke na-ewu mmanụ nri hmm. eji m eji mmanụ nri wee sie ya taa nke ndị bekee na-akpọ gịnị red oil hmm, mana ejeghị m akpọ ya na bekee o meghị onye amaghị ibe mmanụ nri na ndị igbo be anyị enweghị mmanụ nri wuru ibe m ji wee chọọ isi ya mana ọ bụrụ na ị chọrọ iji ị chọghị iji mmanụ nri sie ya i tinye ya tomato mkpụrụ ma ọ bụkwa onye ọbụla chọrọ ijikwa mmanụ nri wee sie ya chọkwa itinye ya tomato mkpụrụ ọ nakwa adụ mma mana mụ na onwe m chọrọ iji naanị mmanụ nri were sie nke tata ibe m na-akọwa wụ iji ibe ndị gboo ji esi ibe hmm? ọsọ onowu na isi wee sie ya ma ewu na itinye ibe dị na sachet o ji atọ ụtọ nke na-ewu ose hmm? nke na-ewu ose nke na-ewu ose mkpọ ndị be anyị eghere ya eghe eji m ya esi nri ọ na-eme ụtọ nri ụtọ nri ya fụta nke na-ewu nnu o meghị onye amaghị ibe wu nnu hmm? o meghị onye anaghị eri nnu hmm, ma nwoke ma nwaanyị na-eri nnu ma ụmụazị ha niile na-ericha nnu ibe na-ewu ngwongwo m ji ji esi ya o meghị ibe ọzọ eji etinye ya o meghị ibe eji ewefụ dịka m gosichara unu ngwongwo m ji esi ya nwa woo ogede hmm? ka m bidozie kịta ka anyị siwe ya nwa bụ nri nke mbụ bụ na ị ga-ebu ụzọ itinye ọkụ itinye ọkụ itinye mmiri tinye mmiri n'ite ofe ihe a ka m ji ka m tinyere o site na one plantain ị na-esi site na one ọha mere m ji wee tinye nke m maka na o nwe onye m na-esiri ya ọ nke m na-eri onye ga-agba egwu ụwa na-ekwelue mụ na onye ga-agba egwu ụwa ee ugbu a mmiri m asụgo aga m etinyezi ogede ogede ga-abụ ihe mbụ ka ị tinyechara ogede gị mm, ọ naghị aya ahụ tupu o yee ọ wụ ihe ọ ya-awụ itinyecha ichere eche itinyecha ya nke a bụ azụ azụ ka ị ga-etinye ka itinyecha ya nwa bụ ogede ka itinyechara azụ ngwongwo nri m niile dị ebe a ma crayfish fere ya ma okpei m o ma ose ha niile dịcha ebe a nụwa itinyetụ obere mmiri nke a bụ nnu o nwere ndị na-anaghị eri nnu itinye one ị chọrọ na nri ka itinyechara nnu itinye mmanụ o nwe ndị si esinye mmiri ọkụ tupu etinye mmanụ na nri ka o wee sụghara ya a na-agụ oge ọnụ mgbe iji ya etinye nke a itinye crayfish 10 minutes itinye mkpụrụ onugbu 15 minutes unu ga-ahụ na nke a ga-asụgharịkwa kịta m tinyechara ya nwa bụ ngwongwo aga m ekwuchizi ya iwee cherezie ya mgbe ọ sụgharịrị ihe ugbu a anyị ga-enene ya bụ nri anyị sinyere ka ọ dị ọ na-adị mma onye sikata nri ikwupe ya nene nnu ma ma ọ tụkwara ọ bụrụ na ọ tụrọ itinyekwu ọ ka fọrọ obere hapụtụkwuo ya obere oge ka nnu e tinyere ya wee gazuo ya arụ ugbu a anyị ga-enene anyị ga-enene ya nnukwu mhm. anyị ga-ebutuzi ya ka anyị kụwa ngaji n'eze maka ndị ji ngaji eri ijikwa ya nụ ngaji eri ndị ji aka eri were aka rie ndị otu mụnwa wụ mgbankwọ mhm. ndị nwe ya enawa ihe na hmm. eje m ekufute nke m ji eri ụmụazị na-emebi aka na rikpọọ nni nwa ha na-ama mgbe o ghere ọkwa unu na-anụ ka ọ na-ekpo n'ihi ka m na-ekufute ya na-ekpo ka ndị ibe ndị akpọ ya n'ihi ibe ogiri na na-ekpo nwaanyị na-eje m ejekwe ka ha na-egobi ya ogiri ma ngota ha nekwa na akwọchasịela m aka ike ebe kwọchasị aka ike ibe na-awụghị ibe eji ọ nri ndị gboo o meghị ibe akụrụngwa ndị oyibo dị na ya ọ ebe kwọchasị aka ike were aka ha na-eri ya na ya mm. ọkụ dawa ma eji m eri ya ọ dị ụtọ mm. mm. asụdu ọgụ eji m eri ya n'ọkụ nwa ngwatọfu na iwe wee jee balance zie eribe nni nwa m si onye osi atọ ma ejeghị m ekwu okwu taa dị na ụmụ igbo o mere ndị ji asụ ibe n'ihi mgbankwọ na-eme omeonye mmadụ si ji esi ibe na-ejighị maggi omeonye mmadụ ji esi ibe na-ejighị akụrụngwa ndị bekee ibe m na-agwa unu wee wụrụ na ibe m gosiri unu m ji wee si ibe na m ji wee si plantain na jeenu n'abịa o meghị onye bu n'akụkụ ahịa o meghị onye ka onye bụ abịa anaghị azụ ma ndị nọrị n'obodo oyibo ha na-enwetachakwu ogiri ma ọkpaka sef ọ na-adụcha n'obodo oyibo ya na wụrụ ndị buchazi na ndị ga-asụ ha bu na Lagos ma ọ Port Harcourt ibe unu je eme unu jee n'ahịa unu egokọrọcha ibe nri ma ogiri okpehi o ma ụgba o ma ogiri egwusi unu wekọtacha ya nke ọwụna unu chọziri isi nri wechanụ maggi n'akụkụ ingredient ndị oyiri igbo kpachaghị ya n'akụkụ hmm? werenụ nke na m gosiri unu were na ya wee sie ya ibe owuwe unu eji na-esi ọkwa maka ndụ unu hmm? maka mmadụ anọkọta asụ nwata etoghị eto asụ breast cancer anọkọta asụ agwọ mgbu anọkọta asụ ejere eme operation nke nwa na ọrụ n'ihi nke mmemme isie ike na ọ na-awụ oge mgbe gboo na ihe na ndị nne nna anyị ha na-eri ọ ya mere ha ji sie ike ihe dụka chi si kee ya natural things ị na-eri ya ihe na ihe a na-asị o mere ihe o mere ihe wu akụrụngwa ndị oriri igbo dị na ya ogiri ndị oyibo na-eme ya em plantain ọnụ oyibo ka esikwu evute ya ihe na-adadụ na abaka ya adị anyị nwakenenụ ya nwawa ihe ka unu hụ ka o si atọ unu ga-akpọkwa ijele onye gboo n'ekwentị sị ya na ọ nwaka anyị abịago na njedebe ya ụmụ Igbo afa m ka bụkwa Chidimma Ofoegbu hmm? Mgbankwọ ijele onye gboo ndemenụ ndị nke m ka emesịa ka m je ribezie nni